ọranaeze ndị igbo ọ mụ na-ekwu nwa bụ Alụsị Egwu Global onye ọbara tụrụ egbe ọbara ọra o nwe ibe mele m ji wee bịa today maka nwoke a na-akpọ Mathias Ezeaku ị sị na Mathias Ezeaku maọbụ eze ụbịam mind your business ọkwa na afụrụ m ọfụma ibe ị na-eme ị pụta ụtụtụ ị kpụrụ Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị n'ọnụ ị pụta echi ị kpụrụ Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị n'ọnụ pụta nwanne echi ị kpụrụ ndị dibịa n'ọnụ ee ị na-eme ụka ka ibe ọ bụla ị na-eme anyị achọrọ ịma but m me expose gị i will expose you that your fake that your fake ministry ị sị na ị na-eme chọọchị na-enwere onye ụka na-enwere chọọchị ị nwere chọọchị ị sị na ị na-eme ụka ee abago 2023 olugo ka m mepee ike unu niile eh, ọ bụrụ na ị chọrọ ịmind your business ọ bụrụ na ị chọrọ ịmind that wayo ị na-egwu ndị mmadụ that ego ị na-anakọsị ndị mmadụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịmind ya nọ ebe ihe eme egbe pụta ụtụtụ ị na-achọ onye ya egbu na-akpagharị na-achọ followers m ga-apịawa gị azụ na nke ikpeazụ a ejuo gị egwuru si na ụmụ okwuru eh, m ga-esendịle gị 25 demons 25 demons ịbụ nri nke n'ime nwere nke ọzọ nọmba 1 bụ na ọgwụ m ede egbu onye aka ya dị ọcha onye ọbụla dala iwu m pịawagide gị azụ m pịana gị na n'inyi maka na ụkpana okpoko gburu bụ ntị ya mere ya this is the last warning m me enye gị m ma gwara gị okwu ọzọ mana ibe ị ya-afụ bụ my action abụrụ m ndị dibịa ndị a na-eme ekwusi okwu m asị emere eme ijide ọgwụ ijide okwu o ji ego ji ọgwụ ma onye na-ejiri ọgwụ na-ejide ego ndị ilo egbuo onye na nkịtị ibe m ji agwa gị ibe a bụ na ma- agago m through your post several times wee bịa na koro beach wee bịa ọ bụrụ dibịa niile nọ na facebook abụrụ fake dibịa niile nọ na social media abụrụ fake unlike ngị nwa na onwe gị bụ Mathias Ezeaku maọbụ eze ụbịam ibe m na-agwa gị taa bụ na ọ bụ na ị mindịrọ your business enyie gị n'ana na this 2023 onye na-agwa gị okwu a bụ alụsị egwu global prophet ọ mụ na-ekwu akalịlị m egwu akalị m mgba gị n'ụdị n'ụdị ọbụla ọ bụ na i me m pịa gị apịa apịa 25 demons ka m me sendịlị gị ma ọ bụ na ị kparala ọdụdụ gị tinye n'ike ọ bụ na ị mindịrọ ibe ị bịara ime na social media ebe ị chọbụ ka ijiri mmadụ wee too ka ijiri nkwutọ mmadụ wee too ka ijiri nkwutọ mmadụ wee nwee followers ọ bụ na m nweta gị ị ma survive kwa my attack onye ọbụla m bịara attack na-enweta sign of downfall
Eh, nna ahụ nwa dibịa ee eh, anụgo m ife ikwuru ozi iziri elutego m aka nna m mana ka anyị nene dịka isi wee kwu number one ikwutegwuola onwe gị ife na this 2023 eh, because na anị Igbo ga-agbala m aka ebe aja anị Igbo ga-agbala m aka ebe na since m bidoro ọgụ this liberation bụ ihe m fụrụ afụfụ m tagwo na anị igbo maka ọdịmma ndị igbo ndị ọya one na-ebe akwa n'ọfịs m nkịta millions while na enwe due process eji eme all those things na chief chineke ya agbala m aka na ihe na-agbakwana mbọ to defend our tradition and culture anyị nwa na-agba mbọ ka defend that name akpọ dibia maka afa dibia na english bụ doctor m na-ekwu ya na my broadcast everyday na anyị nwe orthopedic native doctor bụ ndị na-agba ọkpụkpụ anyị nwe gynecologist native doctor ndị na-eji ime mgbe gboo anyị nwere surgeons ndị na-eme operation ndị na-awa akpụ ndị na-ebe ugwu anyị ebewego ugwu tupu nwa onye ọcha abịa ndị be anyị ewepụwego akpụ tupu nwa onye ọcha abịa jee jụọ ese mana ifuru nke magic ejide ikwe ọ kwụlụ ọtọ ime ya isi na ọ bụ ọgwụ mụ nwa mee ya mfụ na ọ bụrọ ọgwụ mbịa gwa ndị be anyị na ọ wayo iweta ọkụkọ nwude ọ nwụọ mụ nwa wetakwa ya nwude ọ nwụọ mbịa gwa ụmụ ụmụ igbo na ọkwa 419 gị mụrụ anya gị na ife anyị ma bụ native doctor bụ ndị na-eme ya ka ndị gboo si eme ya ji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ agwọ ọya m ji wee sị ihe ọbụla ị na-eme under native as a native doctor nke ọbụla ime ị na-eme once na ọ na-arụ ọrụ mee m bịa gwa m na anyị nwa ga sponsor gị isi na ị ga-emenwu magic gị ofu ya eme ise from here to Lagos ọ science we will sponsor you and make it to be real government adawe ịghọtago so nwanne m nke a abụrọ ịtụ ọnụ ma ọ isecha anwụrụ bịa na-akọyeri akọyeri eje ifu men si na-ese anwụrụ esecha anwụrụ ise jee ha oyi maka onye agụụ na-agụ dịka gị ekwesị ise anwụrụ mana m ma agbape gị ntị obele ịghọtago m ma akpọpe gị obele ntị maka na nzuzu abago n'ime inwere 25 demons inwe 25 demons mana fulani na-egbu anyị everyday anụ ọfịa anụ ọfịa enwere ihe pastor ezi na-esi isi na anyị na-azọ ndụ maka na ndị agha na-anwụ na a na-egbu wa ya bụrụ abụrụ ofu nna ofu nna gị you don't want to work no relax ah. ka ị nala onye tara afụ nke ya rie ị sị na a ga-eni m na na 2023 don't worry a ga-esi state cid bịa serve gị akwụkwọ obere oge lawyer m o finish the o finish the send go me about the video when the petition is done now e si state cid bịa mee gị invite i don't want them they will not arrest you man generated power m nwere na igbo megide ofu onye igbo even one of my truck furu efu since eight years ago m fụrụ last year kwụnụ ncha fụrụ ya draw my ipo handle the case na n'ogidi

ịba ime you go to prison mana and a ga-edi ede mana ọ gwara ya spiritual power ga send it I even, read, I even told my lawyer to put it on that uh, petition send your spiritual power 25 demon if I sleep and I did not wake up nobody should fight you if I had an accident tomorrow

ebe m na gị ga-anọ ma aka mara onye ka nwanne ya n'ike ọkpa aka with ọgwụ achọrọ m ka i wepụta venue ka i bute ọgwụ gị mụnwa ebute nke m ji edele reality m believe na ya within 5 minutes ọ bụrụ na ebujerọ gị hospital ma na ọ bụrọ ezeakụ mụrụ nwa okoko ị na-eme wayo si na ị chọ ịnọchite unu chọọ imebi our tradition ị sị na ị bụ dibia na i siri ike enye gị 4 days from now kwuo venue ọ bụ na ọ na nkpọ ọ bụ na ọ na ọnịcha na ọ na asaba ebe ọbụla ị like field ọbụla ị like kwuo onye nụ mee video kwuo the venue ọkpọ m ị kpọọ m na phone ka i tinye date 5 minutes ọ bụ na m apịaturọ gị n'ala ee chukwu okike abịama gbara ma ebujeghị gị ụlọ ọgwụ within 5 minutes ma na m abụrọ ezeakụ ndị oshimoshi ị chọghị ịma ihe m na-ekwu ọ ihe i kwu na the video na ị chọghị ịma nsogbu adịrọ ị sign chazie life undertaking na then anyị na-ene anya ka anyị fụzie 25 demons if your demon attack me nobody should attack anybody ọ ihe m ji gwa ụmụ igbo si gị bọsọ bụ na ịnụ unu na-agbala ezeakụ egbe all this religion bla bla bla leaders ma ndị pastor ma ndị bishop ma ndị fada ife niile a na-enye ndị be anyị olive oil fake ihe niile a na-agwa ndị be anyị na olive oil na-agwọ ọya take me to anywhere i will defend this video i told you to kill all of them kill their wife kill their mother their father and their parents because they have killed millions i'm a living witness m sị na ị na-eme fake miracle take me to court then I'll prove myself very simple m sị na fake eh, dibia ị na-eme n'ịkwara ikwe na fake take me to court I will perform it m kpọtara gị onye ngwụrọ i mee ya ọ gaba ije then you jail me very simple m ga-agbachi unu ntị ọkwa na igbo a m ga-eji eziokwu destroy unu nwa bingo ị taga anụ na abụ n'elu gị na-ewetara ị ga-apụta nwa ebe ndị m si ị ga-apụta nwa ile ọgwa ma ọgwụ face to face ụmụ be m etigbuo gị ozugbo nke a ga-agbadowe gị n'anwụ before a kpọọ police don't worry ị jesịa nke a nata they will not put m ma agwa ha agwa just invite you sign and go ị na nwe na-egwu iwu just sign they will not torture you mgbe nchọgharị ka ndị m na-atorture ọlụ gị fo nwere onye bụ I don't want to torture you just bịa they will even relax in office signịa akwụkwọ ndị polisi they sign che na akwalụ nobody will touch you hmm? ka anyị nebe n'anya ka anyị fụ ka 25 demons si alụ ọrụ onye nzuzu onye nzuzu ndị nna nna anyị ji akọ n'uche lụpụtasị ofe mụ na gị na-eri taa ndị ndị rụpụta afa mụ na gị na-aza taa nke mụ na gị ga-alụpụta ọ bụrụ igwu ndị mmadụ wayo kịtịkpa gbawa gị ọnụ nwa ụbịam ị ma onye kalịa gị nye command kịta na m need ka a storm your home echi niile m tie broadcast both on radio station and on social media now tomorrow morning ị ga-afụ more than 2000 men na be gị tigbunye oge anya mana achọrọ m iji power m or my connection mee anybody bụ onye igbo intimidate

ndewo marakwa na law cover that your 25 demons they will not talk to you once they attack on spiritual but any physical attack you go to prison simple dodele onye ọbụna kwudosie n'ike n'eziokwu a obi etina onye ọbụna eti akalị m ndị ama na ife ebe ọbụna I'm bigger than them kedu eme m ji dị bigger than them truth